ndị be anyị asị m ka m kene ụnụ n'efifie a efifie ọma ngwa onye ji eko onye akwana ya egbe belu ugo belu nke sị ibe ebena gosi ebe ọ ga-ebe Onyenweanyị gọzie unu n'efifie a n'aha jizọs asị m ka mụ na ụnụ kpakwa obele nkata ka m kọwatakwalụ nụ ife na-emenụ ife na-eme na Nigeria na na Lagos ebe anyị nọ na ya wee sị ka m ka m kọwalụ ụnụ ife ụfọdụ ah, ka mmiri ghara abana n'opi ụgbọgụ ka a ghala sị na na na ụnụ anụrọ ọ na a gwarọ ụnụ anọgo m n'obodo a for since 1985 and I've seen it all um, wee na-asị ife dịka ife na-eme n'oge kịta na ekwesị ka unu nwee ife a na-akpọ information information so that mmadụ ama ama adanye n'ọkụ ọ mmiri erie mmadụ unu gasị ife na-eme na be anyị ife ndị otu Nnamdi Kanu ndị a na-akpọ IPOB na-eme na be anyị a na-aba na police station gbagbusịa ndị polisi mụnye police station ọkụ mụnye moto ọkụ na-eme ife dị iche iche Em, o nwere ka anyị si nụ kepu kepu na na ndị a- ndị be anyị na-akwado i- ime ndị be anyị IPOB bi na Lagos na-anọ meeting dị iche iche anyị na-enweta report dị iche iche na a na-anọ meeting ife a ga-emebi ọ police station a ga-agba ọkụ ọ polisi a ga-agbagbu na Lagos anyị na-anụkwa o unu ma na alụọna m pu- alụọna m publicity secretary na Lagos a for 15 years so ana m enwe information ana m enwe information across ndị mmadụ ma onye m bụ so o nwee ife dị ka ọ dụ a na-eweta m information ma n'afịa afịa ọbụna ụnọ ụka ọbụna ebe ọbụna ndị be anyị na-agbakọ ma ọ bụgodu town union meeting ana m enweta information I am an information person so enwere m enwetara m information na ndị be anyị ụmụ ndị be anyị si na ha ndị IPOB nọ na Lagos ha chọrọ ime ife ha na-eme na South East na Lagos hmm. m wee na-asị ka m gwa ụnụ na ife a hmm. ee ejikwa ife eji agba na ntị agba n'anya ọ bụrụ na ị bụ IPOB jebe na south east jebe ebe afụ i jee ebe ahụ ife ị na-eme ị na-eme a ma na ọ bụ anyị ka anyị nọ wee na-eme ya ọ bụrọkwa ebe a ụnụ ghara abịa n'ebe a bịa tinye ife ife ndị be anyị nwere na Lagos na nsogbu afịa ebe afịa niile ndị be anyị nọ bịa tinye ha na nsogbu

ka ọgụ si wee e si wee bido ọgụ ka ọgụ si wee bi na ebe anyị nọ since ọgụ ji wee bi na 1970 25 years after I did it in 1995 Igbos 25 years after Biafra in 2020 it was 50 years after Biafra I just I just wrote this one few years, I just presented it to the public na ndị ndị ndị ode akwụkwọ ndị newspapers ndị TV mbọsị mbọsị last week a week today eh, ọ book onye ọbụla sị na ọ bụ onye Igbo must go through ka ọ fụ ebe anyị bido na ebe anyị nọ n'osisi ada akpọ mmadụ ugboro anya naabọ na ụmụazị ama ụmụazị na-amarọ ka anyị si wee ruo ebe a na ha akwadokwa na-eme ife dị iche iche ọ dịka a ya-asị na o nwerọ ife anyị mụtara na 1967 to 1970 civil war that Nigeria lost about 1 million souls more than 1 million souls when you add our own from our side and Nigerian side more than 1 million souls nya ka o lukwa kịta ka a na-emekwa ka a sị na ndị be anyị amarọ na ndị be anyị elozọna ife melụnụ onye ji egbe je na-agbagbu onye polisi amụ polis steshọn ọkụ ọ gịnị ka ọ na-achọ oji ọsọ agbakwu ọgụ ọkwa ọnwụ ka ọ bụ i gbukwa onye polisi a ga-egbu gị ị gbaa polis steshọns ọkụ a ga-egbu gị ị gbagbuo onye army a ga-egbu gị ofu onye onye be anyị nwere ike imeta ife a ga-eji anyị ga-eji wee lose anyị ga-eji wee a ga-eji wee mepịa mmadụ 1 million ofu onye nọ na Lagos a nwee ike ịtụnye ọkụ ga-agba ife niile Igbo nwee na Lagos egbue thou- egbue thousands of people na Lagos ebe anyị si bịa tekwara aka dịka m si kwuo n'oge gara aga ị sị na ị na-ahapụ Lagos agba ọsọ ị ga-aga Shagamu gaa Ijebu Ode gaa Ore gaa Benin wee ruo be anyị abụkwa m okenye agafekukwa m 60 ọ bụrụ na okenye fụ ife ọ bụrụ na o kwurọ ọ na-egbu okenye mana a gwa nwatakịrị ọ bụrụ na ọ nụrọ ọ na-egbu nwata okenye a na-anakwa anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ chineke ekwena so ụmụ izu niile a na-agba na Lagos na-eme ife dị iche iche aka m adịrọkwọ ya ndị nwe obodo makwọ ndị nwe obodo na-ekwu maka ya na-asị na ha ma na ha ma meetings niile a na-anọ ị chọkwa imebi ife ị chọ ịgba police ọkụ ị chọ ịgba police station ọkụ jebekwa na South East jee ebe ahụ i ruo ebe ahụ ife ị fụrụ ị warụ don't bring ebutekwana bịa na Lagos i burukwu ya bịa na Lagos ife ị fụrụ ị warụ ọ ga-etinyekwu millions of our people nọ na Lagos in danger afịa ha in danger if you try it i jee ebe ahụ je lapụta onwe gị a na-anọ meeting dị iche iche ife ha ga-eme ndị ha ga-egbu Hmm. oji ọsọ agbakwu ọgụ ọ kwa ọnwụ ka ọ bụ don't put etinyena ndị be anyị na ọgba aghara etinyena ndị be anyị na nsogbu ife ndị be anyị mere na Lagos a a na-akwa agụta ya ọnụ a na-akwa agụta ya ọnụ afịa niile buru ibu ọ ha nwe nwe ya Hmm. ndị anyị nọkwa na be ha na ọ na-ewutekwa ha o na o nweghị nke ha ji na anyị ji ife niile ị nọrụkwa ebe a bịa na-akpasu ha iwe

so ama m so many ama m ife ama m ife na-eme n'obodo a eziokwu ka m na-agwa unu ọrụ okenye bụ ikwu eziokwu gwa ụmụazị eziokwu mụ ama nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ mma nọ n'ụlọ ebe a ife mma nọ ebe a ife niile ndị be anyị tara ahụfụ to build since end of- since 1970 fi- 60 se- 1970 till now 50 years unu abịa tinye ọkụ ụmụazị enwerọ ife ha na-alụ abịa tụnye ọkụ ụmụazị amarọ ife a na-akpọ kọbọ amarọ ka e si akpa kọbọ abịa tụnye ọkụ sị na ha na-eme ipob nabanụ na south east go and do it there jee na ebe ahụ unu ruo ebe ahụ unu ya amụba ụlọ ọkụ na-amụba ụlọ ọkụ na-eme ọkụ na-amụ ọkụ anyị afụghị ebe anyị nọ ọsọ ọ sọ anyị ebe ọ sọrọ anyị ejebe ma unu ejena imebi be mmadụ unu ama arapụ be unu gị bịa mebi be mmadụ jebe na ebe ahụ unu je ebe ahụ nwee ife unu ya eme unu a na-emebi ya don't do it here the stake is very high ife ndị be anyị nwere n'obodo a dị too much na anyị ga-arapụ ụmụaka ka ha mụ ihe ọkụ ọ ka egbue mmadụ ka o besokwa nke gara aga a ka na-ebo ndebe anyị endsars a ka na ife n'ife niile e mebi na ndebe anyị mebiri so iwe na-ewe nna na-asụ ha ha na-eche ha na-eche ka ka ife mekwa ọzọ ọ kwa a na-agwa a na-agwa onye ntị ochi na agha esugo ọ fụ ndị mmadụ ka ọ na- ka ha na-agba ọsọ gbaba ọsọ ọgba na o nwere ihe na-achụ ha ife ndị na ọ mara ife na-eme na ọ gbaba ọsọ nke ya nakpuo nakpuonụ be unu ọwụ na i feel na ị ga-eme na ife ị chọrọ ime na south east go there jee ebe ahụ i je ebe ahụ ị ya eme arụ ị na-eme arụ ebe ahụ don't je n'ana mmadụ je na-eme arụ ife dị ebe a ọ kakwọ nkụ ọ dị too much ife ndị nnewi na-akpọ na ife ka nkụ ụmụaka a na-ekwu ife a ife anyị tukwu ana wee fụ ha ligo n'elu ọjị ha ama afụ ya ka anyị nakwanụ na nke anyị jere eje wee jebekwa ọzọ ọ gịnị na-eme ọ gịnị na-eme ụmụaka anyị ọ gịnị na-eme ndebe anyị eji akpata atụfu aba ọgaranya ka agha bi na 1970 anyị bidokwa n'isi bidokwa n'isi ndị nlọg ife nye- ife- ọ sọ nwe 10 million na bank ọ sọ nwe 50 million ife e nye ha 20 pounds today they have recovered after after 50 years nye ka ụmụaka na-akwadokwa ọzọ unu gbachi nkịtị ebee ka ndị isi ụka nọ ebee ka ndị isi afịa nọ ebee ka ndị lawyers anyị nọ ebee ka doctors anyị nọ ebee ka ndị na-akụzi nkụzi na university nọ ebee ka traditional rulers nọ ebee ka ndị anyị ji biri na onye ọbụla mechichie ọnụ na-ezogharị I will not mechi ọnụ mụnwa ama mmechi ọnụ mana nkwesị fesi wee kwụ sị na sịkwanụ na Joe Igbokwe gwara ụnụ na Joe Igbokwe kwukwara ekwu na m ama mmechi ọnụ ụmụazị eyiri agwọ sị na ọ ife onu o nwere onye na-ekwu okwu ụmụazị eje na-agbawụsị ndị polisi na be anyị na-atụnye ọkụ na police stations o nwere onye na-ekwu okwu o ji ọsọ agbakwu ọgụ ya makwa na ọgụ bụ ọnwụ welunu nwayọọ bụ ofe lọla ala zuelu unu nri anaghị agwa ochi ntị na agha esu ekwuo na na-ekwukwu ya na kpuwe n'ụba ụnụ anyị na aware of small small injustices dị on ground mana ife a ga-eji nwayọ okwu ka a kpaa nya akpa ọ bụrọ ife a ga-eji nzọgbu intimidation wee nweta mba ọ ka anyị je lụọ briji ọ bụrọ ịkụkpọ briji na ọ ije lụ briji alụọ briji ya etinye anyị anyị na ndị ndị ndị obodo anyị eji kpa nkata alụọ briji anyị na ndị ugwu ga-eji wee kpa nkata na ndị ọzọ ga-eji wee kpa nkata ọ bụrụ ị da akụjisi briji na-aga onye ka ụnụ na fa kwụ a sị sị tụọ vootu echi na anyị nwee kandideti nke a na-akwado ime elekshọn na 2023 onye ga-evotu ụnụ onye ka ụnụ na ha kwụ ị nọ na peace with ndị obodo a ị nọ na peace with ndị ugwu kedu ndị gị na ha kwụ otu onye ọ na-agba bọọlụ kedu goalkeeper kedu backman ke forward man ofu tim ara agba match a kpọta tim a kpọta tim e wee na-agba match o wee tọọ ụtọ ọrọ ịnọ na be gị na-eme mkpọtụ pụọ n'ilo jee lụọ bridges ị krọsọ briji jee ka gị na ndị ọzọ kpa akpa terms ọ bụrọ ịna-akpọ iyi anọzi na that side mmadụ ada eme osisi ada agwụ mmadụ n'anya ugboro naabọ a sị na agadi nwaanyị daa nda ada naabọ a gụọ ife o bu n'ụkpa ọnụ gụkene na ife unu bu n'ụkpa ọnụ pụrụ gbara ejekwa ọzọ

ị sịrị ị wụ prọfesọ bịa kwuo okwu ị sịrị ị wụ eze n'enyi obodo n'igbo land pụta bịa kwuo okwu sị ụmụazị a ha na-akpụwe ha na-akpụwe na ọ bụkwa na afụ na ekwurọ ọ na-egbu okenye okenye mechiri ọnụ ha ha n'ife na-eme kịta i mechie ọnụ i kwurọ okwu ị nọrọ kama ị ya na-asị ụmụaka nwayọ wetuonụ aka wetuonụ aka ka e kwuo ị na-amụnye ọkụ anyị makwa ha afụ m ife mbazulike amaechi kwuru agadi nwoke na-eje 90 years ife o kwuru mbọsị a na-amụnye obodo ọkụ okenye nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ mbazulike amaechi okenye nọ n'ụlọ sinye na nsi na okenye nọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbụ tụfịakwa ọ bụrụ na ife a wụ ife mere eme ndị mmadụ ndị mụ ife binie ife ife ndị be anyị niile na-ahụ ndị mụ ife ndị nwere akọ na uche ịma ịmụ ife dị iche ịma ịma ịma inwe akọ na uche ọ dị iche yesterday a sị na-eje na na na-eje na na na obosi ya gbagbuwe ndị polisi nwee polis steshọn ọkụ ife a na-eme na Aba na Abia steeti na-eje eje gịnị ka a na-emedị onye ka unu na-aghọgbu ife afịla afị ife a ma ụma eme ka obodo wee nwụrụ ọkụ obodo nwụrụ ọkụ ọ ga-agbakwa everybody oji ọsọ agbakwu ọgụ amarọ na ọgụ bụ ọnwụ nke wụ ka m kwue ka a sịkwa na m kwuru ka a sịkwa na m kwuru na m emechirọ ọnụ na ekwuru m chineke nụkwa olu m ife na-eme n'oge kịta asịkwa m unu burunụ nọnsensị unu na ebe a ụmụ nkịrịka na nke burukwanụ ya naba South East unu mee na Lagos ife unu fụrụ unu ewere aka m adịrọ ya ana m anụ ife I am the leader wụ onye isi ndị Igbo na APC Lagos I'm a leader here wụ patrons markets nọsie ike na chọọchị ama m ife m na-eme so onye ọbụla kpachara anya efe nna ya ị ma na ị wụ okenye kwuo okwu kwuo okwu ka mmadụ kwuo okwu ka onye bụ okenye ife na-eme n'obodo asịsị ya jụọ ndị okenye kedu ife na-emenụ ụnụ aya ekwu okwu ụnụ ekwu okwu ụmụazị ụmụazị amụnye obodo ọkụ ka chineke gọzie na aha jizọs ana m eche na ụnụ nụrụ ife m na-ekwu ụnụ message m sendị a na-agba izu ka ha ga-esi chiyakwa azụ na Lagos bịa nke mere eme before a na-egbu nde be anyị ka ha chiyakwa ọzọ this time they may not be lucky ekweta ekwechala ọnya ebe niile na-eche ha na-eche ụnụ ọkwa na ịma nke m malụ anọ m na the system sam ekwena ọnya na-eche ụnụ ka ụnụ ma n'ọnya afịa ya afụ ụnụ niile nwelu o nwezi nke ụnụ ya afụ iwe iwe ka na-ewe ha na nke e mere nọ na-akwadokwa ọzọ kpee mgbanụ jenụ this time ife unu eluzu ife niile gbara aka na n'obodo a sịkwa na ọ mụ gwara unu unu mara iwe na-ewe ndị obodo a Aga m asị ya na baa unu be anyị ka unu mara ka ife a na-ekwu unu ya asị na m agwara unu na chineke gọzie unu n'aha jizọs chineke emekwa obodo anyị ga-adịkwa mma ọzọ

naijiria zuru duru unu ibi ndị afrịka afrịka niile unu nọ ebe a ụwa niile unu nọ ebe a o zuroro unu mechie ebe ọnụ na-akpọ ebe unu edebe naijiria niile na ndị asụsụ naatọ major ethnic groups ndị obodo a ndị- ndị ugwu anyị ma anyị anyị awụrụ last E- e- etu ọbụla i si chọọ ya we are not last ọ gịnị ka unu chọrọ a sị na a na-emegbu eme- na a na-emegbu anyị emegbu ndị na-emegbu anyị ha ka anyị mma jene n'elu wee Lagos mee example wee Abuja mee example wee Kano wee everywhere mee example Port Harcourt mee example gịnị ka ha nwere anyị ji ife niile unu na-achọ ka unu mebie ya unu amara na naijiria wụ afịa nọ nnukwu afịa i tirisi anya ya ụwa ọ wụrụ obere afịa ndị ọzọ na-achọ otu anyị si wee bi igbo na-achọ otu na-esi kewa kewa kewa mgbe anyị ruo na be anyị ka a mara onye ya-achịnụ

ịpụta inwe ọrụ na Lagos sị na e nye ha ọrụ na ọ because na Igbo n'Igbo onye nwe Igbo gọvanọ mee gịnị eje na Abuja eje na Abuja na na House na Senate ebe a na-edibeti ife o lu ka a ya-atụ vote ndị Ebonyi eje tụọrọ ndị ugwu na-emekwa Igbo Igbo Igbo Igbo ka anyị ruo n'ebe a ka anyị na-anụ ka a sị na e nwee Biafra ka a mara onye ya-achịnụ na ụmụazị jee jide aka ụmụazị amara ihe a na-ekwu e lu na isi sị na e nwee biafra onye ga-achị nwere ajụkwana onwe unu kedu onye ga-achị nụ? onye ga-achị onye ọ nọwụla aka egbuo onwe ya ọ na-ewute m ọ na-ewe m na ndị bụ okenye s- kwesịrị ikwu okwu a na-ekwu okwu ha je ha na-amụnye ọkụ ọkụ ga-agbakpọ mmadụ ọkụ ga-akpọ mmadụ onye ji egbe agba n'ime afịa ọ mara na nwanne ya nọ ebe ahụ ebido ọgụ lekwa anya ife anyị fụrụ n'oge agha afụchakwa m ya o. ebido ọgụ nwa gị dụ 6 years nwaanyị 7 years 8 years ya nwunye ndị amị

Odosa agbakwa ọgụ dama akwara ọgbụgbọ ọkwa na ka ọ ha m ka Chineke gọzie n'aha Jizọs efifie ọma nụ thank you so much